Voilà bɛɛ lajɛlen ni su buba fane donc n b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ toujours a k'an ka video bila groupe whatsapp kɔnɔ a k'a bila facebook page kan voilà buba fane ye très très écouté aujourd'hui mɔgɔ caman bɛ k'a fɔ bi bamakɔ ko buba fane ye kuma dɔw fɔ k'u bɛ k'a ye ko donc est ce que asimi ka fanga tɔ b'a la tugun donc n b'a fɔ bɛɛ asimi ka fanga mɔgɔ mɔgɔ bɛ ka ti i i i wa cogo di quoi kɛ énergie perdue ou bien ka kokolon kɛ halisa mɔgɔninfin wɛrɛw la asimi ka fanga kama ko in banna walayi ko in banna ka ban ko in banna pewu donc an bɛna an da don sujet min na bi an bɛna an da don toujours an ɲɛ bɛ ka galon tigɛ ivoiriyɛnw ka sɔrɔdasiko kuma na n'o bɔra yen fɛnɛ bubu sise cɛman ibɛri kulubali igor babali ba ninnu ka mandat d'arrêt n bɛna dessous fɔ maliyɛn bɛɛ ye blague yɛrɛ t'a la donc ka tila ka kuma dɔ fɔ asimi ninnu ɲɛna ko chacun a son tour chez le coiffeur olu ta man jan yɛrɛ bilen donc nin yɔrɔ in na n ka foli bɛ grand chef fi tunkara ye n ka foli bɛ n ka batotigi mohamed balde ye ni n y'olu fo n bɛ mali danbe en marche bɛɛ fo mamadu suna ka jama bɛ hakili jigin mulayi keyita la fo gabɔn donc euh, ne ye mulayi ninnu bɛɛ fo gabɔn na gabɔn mulayi n'a teri bɛɛ n'an y'o fo an bɛna se cdr ras bath n'a ka mɔgɔw k'olu fana bɛɛ fo n'an y'olu fo an bɛ se parti sadi ma umaru mariko n'a ka jama ka arp jama bɛɛ fo arp donc euh, k'aw bɛɛ fo donc n'an y'aw fo an bɛ se jɔn ma a bɛ hakili jigin kasim kino jalo delfro abas jire ninnu donc euh, ka na se tansoya ni princesse de ɲoro ninnu bɛɛ ma ka na se tijo de paris lafiya sogo tarikɛ ninnu rose dumbia la vie chère voilà donc ka foli bɛ bɛɛ de ye n ye min tɔgɔ fɔ n ma min tɔgɔ fɔ general batoma a ye video partage sanbu sanbɛri danbele a y'a bila fan bɛɛ fɛ donc tiɲɛ ye buba fane ta de ye buba fane ka ko bɛɛ ka laban tiɲɛ de ma nin yɔrɔ in na ni ka video daminɛ n b'a fɔ barema karanyara ɲɛna barema karanyara n y'o de fɔ buba fane tɛ se ka jɔgara kɛlɛ jɔgara de bɛ se ka baga ne ma fɔlɔ k'an bila kɛlɛ sira kan mais ne fɔlɔ tɛ jɔgara kɛlɛ jɔgara ye ne yɛrɛ de ye mali bɛɛ je me considère comme un jɔgaramɛ ne ni jɔgaramɛ ye jɛ kɛ trop walayi ala de ye jɔgara fɛnɛ ko diya ne ye donc n b'a ɲini i fɛ barema i ni n ka mɔgɔw de jɛra kunu dɛ ne ka mɔgɔw hali n'u tɔgɔ fɔra a bɛ digi n na c'est vrai que amza be so i ka plainte i b'o de kɔnɔ a b'o de kɔnɔ donc i n'an ka mɔgɔw de jɛra kunu bon i ye opérateur économique de ye aw tɔgɔ fɔli ka aw tɔgɔ tiɲɛ tɛ sɔrɔ a la mɔgɔ mɔgɔ ni n ka mɔgɔw jɛra kunu ne tɛ sɔrɔ aw tɔgɔ tiɲɛni na donc l'état est une continuité donc i ye plainte min kɛ amza be so kan ne b'a ɲini i fɛ jo min b'an ni ɲɔgɔn cɛ jo min b'a ne ni ɲɔgɔn cɛ i ka jɛ amisa besu kɔ amisa besu ani ne yɛrɛ tun man di kunun mais bi an ka siraw bɛnna yɛlɛ demini kɔ mon frère donc n b'o de ɲini i fɛ barema karanyara ne yɛrɛ tɛgɛ fila bɛ n kɔ ye n b'a dɔn jɔgara caman bɛna nin video in ci i ma donc buba fane tɛ se ka kuma jɔgara kamalen fɛ k'a b'a ban barema donc n b'a ɲini i fɛ

donc ne bɔra o ko ninnu de kama i ye ne ka mɔgɔ de ye ne da tɛ se ka se i ma i ni ne ye ɲɔgɔn dɔn n t'a dɔn n'i yɛrɛ hakili b'a la 2008 i ka te di ne ma ko n ka publicité k'a don trophée de l'espoir la événement tun ye direct ye mali tele la n y'a kɛ jɔrɔya ni numuya kanu kama donc kaburu b'an ni ɲɔgɔn cɛ n m'a ɲini k'i ye diɲɛlatigɛ la miliyari b'i bolo nin b'i bolo buba fane b'a dayirimɛ sɔrɔ yarabi ala donc k'a f'i ɲɛna dɔrɔn delili de don amisa beso vraiment n b'a ɲini i fɛ k'i ka plainte retirer donc pour que a bɛ se ka fiɲɛ sama cogoya min na donc k'o de f'i ye barema karanyara bonya kɔnɔ karama kɔnɔ i yɛrɛ ye n den ye n'i fa y'i deli n'i fa y'i deli barema i bɛ sɔn dɛ donc an bɛ nin ko in bila tantɔ bon voilà an bɛn'an da don kuma min na sisan sisan sisan ka papa bacili ni m5 mɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen bi n'u y'a deside k'u ka destin ta en main ne buba fane de bɔra k'a fɔ maliyɛn bɛɛ ɲɛna ko asimi ka fanga banna ko mamudu diko ye discours dɔ kɛ ko consensus fitini ni coalition fitini ko n'o o sɔrɔla ko asimi tagali o bɛ kɛ waajibi ye parce que asimi y'i tulo ja mɔgɔ si asimi mɔgɔ si tun t'i contre la i tulo jara k'a f'i ye sogɛli tɛ se ka maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan sogɛli bɛ ka taa ni mali ye dingɛ kɔnɔ a ye sira min ta mali ko sira banna di donc an filɛ nin o sira de kan bi aw dɛsɛra maliyɛnw bɛ kule la ça ne va pas bien u ni dumuni tɛ u ni balo tɛ u ni wari tɛ u ni sécurité tɛ tout a gâté en si peu de temps donc dans trois mois mali ko banna donc euh, mɔgɔw y'u ka destin ta en main pour faire dégager l'incompétent, l'incapable Assimi Goïta du pouvoir. Donc, consensus sɔrɔla. Donc, ne tɛna mɔgɔw tɔgɔ citer an bɛna u tigiw bɛɛ bɔlen mercredi don k'a fɔ bɛɛ aw tulo kɔrɔma da m5 mɔgɔ minnu yɛrɛ y'IBK bin olu de bɔra bi k'a fɔ ko ninnu dɛsɛra fo tan ala de ye masa ye ala ye masa ɲumanba ye burama dalen don a ka kaburu kɔnɔ bi a lafiyalenba bi lahara ne ka burama ne ka ba burama ba wala ee ani n ka cɛ bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ bi mɔsiku n tanti mozo ani ala ka hinɛ o la a tɛ ten ala ka hin'u bɛɛ lajɛlen na yarabi ala donc bi u sigilen bɛ ka filimu de lajɛ sumeyilu bubɛyi mayiga ala ka hinɛ a la a fana sigilen bɛ ka filimu lajɛ asimi i tile banna a bila yen minɛli tɛna mɔgɔ lajɔ bagabaga tɛna mɔgɔ lajɔ kɔnferansiw bɛ kɛ jama min bɛ ka fara ɲɔgɔn kan a coalition bɛna bonya ni coalition min i bɛ ka lataga yɔrɔ coalition dɔ dɔrɔn de i bɛ ka lataga mɛ a dan de don kuwa ne wa ne buwa fana kumana mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen ko jama b'a kɔ i b'i ka mɔgɔw la ko se b'u ye n kumana a tigi bɛɛ fɛ siran tɛ saya sa bilen aw ye gɛrɛ kɛ bɛɛ fɛ ani bɛɛ bɛnbaliya kɛ a ye mali bila dingɛ kɔnɔ ka rɛvu kolon feere mali ma donc an b'o kɔnɔna na algérie fɛnɛ y'a ye algérie y'aw kɔ bila c'est parce que solution de t'aw bolo y'a ye algérie y'aw bila algérie voyait un danger k'a fɔ wagner tɛ se tugun ka mali sauver algérie y'o faamu sisan donc wari fu bɛ ka sara wagner ye wari min bɛ ka sara wagner ye wari fu min bɛ ka sara wagner ye wagner delila ka village jumɛn libere wagner sera ka mun de kɛ comme positif a taara an ka miliyari ta fɛnɛ wari tɔnin min bɛ kɛsu la k'o bɛɛ ta k'o di wagner ma donc bi olu fɛnɛ dɛsɛra donc l'algérie voit le danger de loin algérie kumana o kunun bi n ta ye ka accord ko teliya a tɛ ka accord ko teliya parce que algérie y'a fɔ ye ou bien hmm? a ka refanasi ma se ka kɛ dugu foyi ye algérie ko algérie y'aw bila en plein vol bɛɛ ɲɛna ma kɛ maloya a ka videomaniw de tun bɛ bɔ ka kule ni algérie tɔgɔ ye an m'a fɔ aw ye ko nabagaw jigi alizeri dɛ nka alizeri b'a ka intérêt sɔrɔ tubabuw bolo u b'aw fili kɔjalan kan bi a ko bɛ cogo di ou bien irisi bɛ guerre la alizeri y'aw bila jɔn de bɛ yen sisan a ye dɔ tɔgɔ fɔ maliyɛnw ye kɛ qui la chine va pas se mettre dans des problèmes chine bɛ k'i yɛrɛ de ɲini olu ka problème an k'anw b'u bɔ donc o de fɔra maliyɛnw ye a y'aw ɲɛ yɛlɛ a ka bɔ nkalon kɔnɔ a y'aw ɲɛ yɛlɛ donc orgueil nafa t'a la quoi mali man d'aw ye ka tɛmɛ mɔgɔ si kan Mali man d'aw ye ka tɛmɛ mɔgɔ si kan mais nous on n'agit pas avec passion et émotion nous on agit avec la tête nous on agit conséquence jumɛn bɛ nin décision ninnu tali la donc n'an b'a dɔn k'a kɔlɔlɔ ka bon dɔrɔn an bɛ bɔ mɔgɔ si tɛ tubabu ka baara la mais bɛɛ bɛ mali ka intérêt de nɔfɛ aw filɛ ka mali bɛɛ bila problème na aw maliyɛnw yɛrɛ de ye mali bila problème na ye ko n'i ye min ɲini ala fɛ ala b'o de d'i ma a ye problème de ɲini ala fɛ ala y'a problème d'aw ma ni ala ma jankɛ dans les 3 4 mois qui viennent la famine de bɛna wuli mali la an tun bɛ image minnu ye somali ala k'an n'a cɛ janya dɛ kɔngɔ bɛ mɔgɔw la i b'u fasalenbaw ye dɛ a y'o sira de ta ni mali ye donc a dun b'aw ɲɛ yɛlɛ tunkaranke minnu fana bɛ wari ci ka na mali la u y'olu fana bɛɛ bila problème na u y'olu bɛɛ bila porobilɛmu na u maa minnu ba bɛ duwawu don k'u ka sira tagama ka na wari ɲini na a tilara k'olu fana bɛɛ bila porobilɛmu na kɔdiwari min fana bɛ yen nɔ tuguni ni tunkaranke bɛ wariba ɲini ye a bɛ k'a eseye k'olu fana bɛɛ bila porobilɛmu na an b'a fɔ ivoiriyɛnw ye toujours a ka taa anw de kumakan fɛ dɛ nous nous sommes des futurs dirigeants de ce pays nous on aime le mali nous sommes des hommes de paix de réconciliation et nous reconnaissons la valeur sûre des pays voisins

k'a sɔrɔ hali vérificateur général ka rapport tɛ o tuma aw dalen tɛ vérificateur général la mali bɛ ka wari de sara dun tɛ vérificateur général ka bureau datugu ne kɔni bolo si c'était sur le rapport du vérificateur général i y'a ye anw tɛ se k'a fɔ k'an b'an sama sama na bon ça c'est un dossier vide l'objectif les dessous de tout ça c'est que élection min bɛna le u t'a fɛ bubu sise ka kɛ candidat ye u t'a fɛ cɛman yubɛri kulubali ka kɛ candidat ye donc siran tɛ saya sa asimi election yɛrɛ tɛna kɛ koyi i taga kuma de sera n'i m'a to mɔgɔw ta la mali bɛ ka taa sira min kan ni ala cɛ i minɛ kuma sera i tɛna se ka kisɛ ci mɔgɔ la i tɛna se ka mɔgɔ don kaso la i tɛna se ka minɛli kɛ n'i ye nin opposition chef fɛn o fɛn bɛna bɔ aw contre la n'i y'i tɛgɛ da nin fɛn bɛɛ kan intervention militaire a bɛ kɛ kadafi ta ɲɔgɔn ye intervention militaire de bɛ kɛ mali la n'i ye nin fɛn o fɛn minɛ que ça soit mamudu diko que ça soit modibo sidibe que ça soit bacili umar mariko ninnu bɛɛ minale o ŋana belebeleba kɔlɔnjaba baro u bɛɛ minale donc n'i tɛgɛ da mɔgɔ o mɔgɔ kan asimi intervention militaire de bɛ k'i contre la i ye mali faga de k'a ban pewu maliyɛnw tɛna sa kɔngɔ la i bolo dɛ bɛɛ ɲɛ bɛ fɛn bɛɛ gɛlɛyara bɛɛ ɲɛ bɛ fɛn bɛɛ gɛlɛyara

mali tɛ jɔ rankini kan a ye na ni ko sɛbɛw ye nin dosiye in ko banna ka ban bubu sise y'a bɛɛ sɛbɛn ka ban nin yɔrɔ in lamɛn journaliste shahana takiyu shahana takiyu n b'i fo shahana takiyu ye kuma bɛɛ ɲɛfɔ ka ban ankɛti yɛrɛ banna pewu donc k'a fɔ mali majisitaraw ye buba fane ka dɔgɔli tɛ s'anw ma foyi tɛ s'anw ma aw k'aw miiri k'a fɔ ko fanga ye wagati de ye dɔ bɛ na dɔ bɛ taa dɔ bɛ na dɔ bɛ taa a kana to ces petits délinquants qui sont à la tête du Mali donc u yɛrɛ kan ka juger parce que c'est écrit dans la constitution malienne le coup d'état est imprescriptible dans la constitution malienne le coup d'état est imprescriptible dans la constitution malienne donc ninnu yɛrɛ kan ka juger aw bolo de cour suprême yɛrɛ kan ka plainte de kɛ ninnu yɛrɛ fɛnɛ kan o de ye tiɲɛ ye donc k'o fɔ maliyɛn bɛɛ u bɛ min fɛnɛ na côte d'ivoire an y'a deli la alasani ne y'i deli ne tɛgɛ fila bɛ n kɔ ne bɛ n ka jamana fɛ parce que ne bɛ ka jɔrɔ fantan minnu bɛ mali la alasani u bɛ ka bɔ ka nkalon tigɛ ko cinquante groupe électrogène min nalen a bɛɛ nkalon a bɛɛ nkalon dɛ k'a fɔ seyidu lamini tarawele baro kun y'i ka cɛ de edm na aw tɛ ka tɔw ka dossier labɔ dossier dɔ b'aw kan

n tantasi ma mɛ min f'i ye yamusa ni fanga in bɛ ban yamusa i ka dosiye min tunun'i bolo miliyari min tunun'i bolo u taga bagan ninnu ma dosiye paramuti la paramuti mɔgɔ mali kan ka plainti kɛ paramuti de kan pas avec ces gens là a bɛ plainti kɛ paramuti kan parce que bubu sise yɛrɛ y'i ban ka paramuti ka wari sara tant que n'u m'an ka mobili tɔ naani di a tɛ sara ni blindé naani tɔ ma na a tɛ sara bubu sise yɛrɛ y'o fɔ mɛ yamusa kamara mali miliyari taara a ma na ni miseli kelen ye paramuti ye huit veyikili di mɛ a tɔ ma di a tɔ ma livre mali ma donc a kana baga bubu sise ma bubu sise yɛrɛ de ka kan ka fo nin na ni dirigeant bɛɛ bɛ nin kɛ a ka ɲi dɛ bubu ko ko wari tɔ tɛ sara n'a tɔ ma di cɛman kulubali y'a kɔntara fɔlɔ siɲɛ a bɔra minisiri la 2016 ablayi dirisa ninnu nana minisiri wɛrɛw nana olu la defansi la kɔntara kɔntinuyera cɛman yɛrɛ fɛnɛ kɔfɛ donc a kana baga cɛman kulubali ninnu si ma ninnu si nɔ tɛ bubu sise fana y'a ka rôle jouer babali ba y'a ka rôle de banquier jouer igor y'a ka rôle de ministre des finances y'a jouer donc u ma dɔrɔmɛ dun a wari la donc ni mali bɛ plainte don u b'a don paramutu de kan u t'a don ninnu kan k'o kuma fɔ k'o ban k'o fɔ maliyɛn bɛɛ ye donc k'a fɔ yamusa kamara i ka dossier ninnu bɛɛ de kama e ka dossier bɛ tila ka bɔ parce que ni fanga in banna ka ban solution tɛ asimi bolo asimi tɛ se ka exonération kɛ minnu bɛ ka bɔ k'u bɛ sɔsɔli kɛ diɲɛ de gɛlɛyalen don a ye nkalontigɛ dabila dɛ diɲɛ gɛlɛyalen don kabiri kunu munna prix ka nɔgɔ mali la port t'an fɛ yen fɛn t'anw fɛ yen munna toujours an ka prix binnen don ka tɛmɛ tɔw ta kan Parce que IBK ni ATT ninnu tun bɛ fɛnw subventionné de. Asimi n'a plus de force de subventionner les produits maliens. Les produits de première nécessité a tɛ se, a tɛ se tugun. Donc, il a même été obligé ka dɔ fara douane ninnu prix kan o de la commerçant ye dɔ fara kan ni mali mago bɛ sukaro la ni mali mago bɛ sugaro la ne buba n ka batotigi bɛ yen mohamɛdi balide bilayi mali la u kɛlen don ka min kɛ k'u kɛlen don ka exonération ta ka di mɔgɔ damadɔni dɔrɔn de ma jamana bɛ se ka t'o kan a bɛ libéralisme de kɛ k'a libéré bɛɛ ye a bɛ libéralisme de kɛ ni min bɛ se ka na ni sugaro qualité a dan ye ka qualité de contrôler ni min bɛ se ka na ni qualité ɲuman ye i ka bato kɛmɛ naani fa la i k'a don o de bɛ jamana arranger concurrence o de bɛ fantanw arranger mais u tɛ sɔn o ma o parce que u bɛ dɔn mayamaya min sɔrɔ jukɔrɔla la dɛ o bɛɛ bɛna dɔrɔn u b'o mayamaya in perefere ni fantanw ye donc a bɛ libéralisme de kɛ ni mɔgɔ o mɔgɔ ko ko n bɛ se ka na ni sukaro 200 mille tonnes 1 million de tonnes a b'a signé k'a d'a ma u dan ye ka douane sara ne b'a dɔn a tɛ se ka exonération kɛ mɔgɔ ye bilen aw tɛ se les caisses de l'état sont vides donc o de la produit bɛɛ gɛlɛyalen don donc produit dɔw yɛrɛ bɛ yen min faral'u kan a ka ca ni 400 pourcent ye donc mali ko kɔni foyi tɛna bɔ produit na ni dɔ ma fara kan ka taa a fɛ a tɛ asimi kɔ a t'a ɲɛ bɔn dangaden min bɛ yen e fa bɛ nasɔngɔ bɔ e ba bɛ nasɔngɔ bɔ e dangaden de b'i sigi mɔgɔw ba neni na e dangaden de b'i sigi commentaire la mɔgɔw neni na parce que i tɛ nasɔngɔ bɔ n'i tun bɛ nasɔngɔ bɔ ou bien i tun bɛ taga sugu la i ba tɔgɔ la ka taa na san i ba tɔgɔ la e tɛ bɔ ka mɔgɔ neni e ba b'a dɔn min b'a la o e fa bɛ nasɔngɔ min di i ba ma k'a ka taa na san dɛ i ba ni kasi dun kunkurunin de bɛ bɔ a kan jukɔrɔ sugu kɔnɔ ne b'o dɔn i tɛ mɔgɔ ba nɛni i tɛ mɔgɔ fa nɛni i b'a fɔ an bɛ ka kuma min fɔ dɛ o de ye tiɲɛ ye ko asimi ninnu ka dɔ bɔ prix la parce que i fa bɛ ka sɛgɛn min kɛ k'aw balo ka kuran sara k'i ka ekɔli sara ekɔli ta in na mɔgɔw t'a dɔn u b'a kɛ cogoya min na yɛrɛ u t'a dɔn u b'a kɛ cogoya min na ekɔli ta min minalen donc n'o bɛ k'a fɔ dangaden de b'i sigi bɛ mɔgɔ dɔgɔya han ala kana barika don i la b'i la ye mɔgɔ dɔgɔyalila facebook kan ala kana barika don i la an bɛ ka kuma tiɲɛ de fɔ a b'anw ni homme politiques de ni ɲɔgɔn cɛ les dirigeants mafia a b'an n'olu de ni ɲɔgɔn cɛ donc m'a ɲini bɛɛ fɛ a ka video in partage groupe whatsapp kɔnɔ a k'a bila pagew bɛɛ kɔnɔ tiɲɛ bɛɛ filɛ bɛɛ ni ca yɛrɛ